che ne limita la validità nel tempo nin pano nin nin b'a yira k'a fɔ ko eh, bolimafɛntigi si tɛ don sira in fɛ a tɛ don a tɛ bɔ mɛ sennamatigiw olu bɛ se ka don kuwa o kɔ fɛnɛ a bɛ se ka kɛ u b'a ni pano integire pano min bɛ yen ni o b'a ka validite yira kuwa a bɛ valide waati min kɔnɔ ni o b'o o yira misaliya la n'u y'a ni segnale integrativo min bɛ yen ni o ye giorni lavorativi ye n'u y'a n'o o fara ɲɔgɔn kan o la a b'a yira k'a fɔ ko pano tɔgɔ nin ko a bɛ baara kɛ baaradonw dɔrɔn de la komi giorni lavorativi o o de ye baaradonw ye n'u y'a n'o pano fara ɲɔgɔn kan o b'a yira k'a fɔ ko baaradonw na ko mɔgɔ tɛ se ka don bolimafɛntigi kuwa i tɛ se ka don sira nin fɛ i tɛ se ka bɔ mɛ toujours sennamatigiw bɛ se ka don u bɛ se ka bɔ

i y'a ye paseke sens unique de don donc pano tɔgɔ tɛ kɛ sira kun dɔ in na e de tɛ se ka don mɛ eh, sira kun dɔ in na mɔgɔ bɛ se ka don a bɛ se ka bɔ ni ile bɛ pano ye yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ se ka bɔ ni o ye bolimafɛntigi kɔni mɛ e de tɛ se ka don dare precedenza nei sensi unici alternati nin pano in komi an y'a ye video caman na ka kɔrɔ an ka video tɛmɛnenw na mɛ o t'an bali ka kuma kan halisa a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u ma an ka video bɛɛ lajɛ o kama an bɛ segin a kan tuguni an bɛ a kɔrɔ fɔ nin pano nin nin b'a yira k'a fɔ ko eh, sira ka dɔgɔ kuwa y'a ye pano in a tɛ sɔrɔ sens unique kan jamais a bɛ sɔrɔ deux sens de kan sira dɔ bɛ taa dɔ bɛ segin donc a b'a yira k'a fɔ ko sira yɔrɔ dɔ mɔsɔnnen don walima a dɔgɔyalen don ka sabu kɛ baara ye o n'a ɲɔgɔnna ubiyɛn ponte o n'a ɲɔgɔnnaw kuwa

Ni nin b'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn fɛn o fɛn n'a kilasifiyelen don ni a kilasilen don u bɛ k'a bila y'a ye k'a kilase autoveicoli fɛ kuwa y'a ye olu si tɛ don nin yɔrɔ na misaliya la i n'a fɔ autovettura autobus autocarro autotreno autoarticolato autosnodato autocaravan ani tricicli non leggeri ani quadricicli y'a ye quadricicli non leggeri olu fana si tɛ se ka don mototigiw y'a ye moto min b'a la ni sen saba b'a kɔrɔ mɛ ni leggero tɛ ni giriman de don olu fɛnɛ tɛ se ka don ani moto hali n'a y'a sɔrɔ sen naani fɛnɛ don ni lɛjɛ de kɔni tɛ n'a ka girin o fɛnɛ tɛ se ka don misaliya la ni lɛjɛ yɛrɛ don o bɛ se ka don y'a ye ni lejɛ de don u bɛ se ka don kuwa mɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni a kilasifiyelen don autoveicoli fɛ komi n ye kategori minnu fɔ sisan olu si tɛ se ka don sira tɔgɔ in fɛ transito vietato agli autobus nin fɛnɛ b'a yira k'a fɔ ko bisitigi tɛ se ka don sira nin fɛ kuwa bisi dama tɛ a b'a yira k'a fɔ mobili o mobili bɛ yen ni a ka posto sigiyɔrɔ min b'a kɔnɔ n'o tɛmɛnen don sigiyɔrɔ kɔnɔntɔn kan kuwa olu si tɛ se ka don y'a ye n'a bɛ mɔgɔw transporte kuwa n'a tɛ doni ni fɛn wɛrɛ transporte mɛ a bɛ mɔgɔw de transporte y'a ye a ka sigiyɔrɔ tɛmɛna neuf postes kan kuwa sigiyɔrɔ kɔnɔntɔn kan olu si tɛ se ka don ni sira in fɛnɛ fɛ Transito vietato ai veicoli superiori a 3,5 tonnellate pieno carico. Nin fɛnɛ b'a yira ko n'i ye mobili fa kuwa y'a ye ni mobili minnu bɛ yen n'u bɛ eh, fɛngɛw de transporte kuwa y'a ye n'u bɛ doniw doniw n'a ɲɔgɔnna ninnu n'u b'olu transporte n'olu fala y'a ye u ka doni tɛmɛna 3,5 tɔni kan y'a ye a ka falen olu tɛ se ka don nin sira tɔgɔ fɛ mɛ ni ni bisi i n'a fɔ bisi n'a ɲɔgɔnna ninnu olu bɛ se ka don paseke olu tɛ doni taransipɔrite u bɛ mɔgɔw de taransipɔrite n'i bɛ mɔgɔw taransipɔrite hali n'a tɛmɛna 3,5 tɔni kan i bɛ se ka don mɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ doni n'a ɲɔgɔnna ninnu taransipɔrite olu tɛ se ka don n'u ka mobili tɔni a falen tɔni tɛmɛna 3,5 tɔni kan

minnu bɛ se ka ji kɔntamine i n'a fɔ sitɛrini ninnu minnu bɛ petɔrɔli ninnu n'a ɲɔgɔnna fɛn minnu bɛ se ka ji kɔntamine kuwa olu si tɛ se ka don nin sira fɛ a b'olu ɛntɛridi k'olu tɛ se ka don kuwa transito vietato ai veicoli che trasportano esplosivi o infiammabili nin fɛnɛ nin bɛ bolimafɛntigiw ɛntɛridi k'u tɛ don nin sira fɛ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛn porodwi transporte porodwi minnu bɛ yen n'u bɛ se ka explose i n'a fɔ gazi o n'a a ɲɔgɔnna ninnu kuwa y'a ye a b'a yira k'a fɔ u bɛ ni tasuma bila ka d'u la u bɛ se ka explose u bɛ tasuma bila ka d'u la o porodwi fasugu ninnu kan mɔbili minnu b'olu transporte olu tɛ se ka don nin sira fɛ

I y'a ye fɛn minnu bɛ yen ni gazima fɛn danzema fɛn fɛnɛ don o n'a ɲɔgɔnna ninnu kuwa porodwi minnu bɛ yen n'u danze ka bon olu tɛ se ka tɛmɛ nin sira fɛ kuwa Transito vietato ai veicoli a motore trainanti un rimorchio a ko ko nin pano nin fɛnɛ a ɛntɛridilen don kuwa mɔbilitigiw ye mɔbili paseke an b'a fɔ mɔbili sinon a b'a yira ko veicolo de ye bolimafɛn ye mais très généralement yɔrɔ a ko bɛ ni mobili de ye kuwa i y'a ye donc a bɛ k'a fɔ ko bolimafɛntigi minnu b'a la n'u bɛ bolimafɛntigi wɛrɛw sama u nɔfɛ kuwa remorque kuwa minnu bɛ remorque sama u nɔfɛ ni moteur bɛ o la i y'a ye donc ko olu tɛ se ka don nin sira fɛ a ko vieta il transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio mobili minnu b'a la ni u kɛlen don ka irimɔrikiw sama u nɔfɛ kuwa y'a mobilitigiw donc olu tɛ se ka don nin sira fɛ

tarakitɛri minnu bɛ yen n'u ka pinɛ ni nɛgɛ don walima hali ni pinɛ yɛrɛ don ka tɛ fila in tɛ se ka don nin sira fɛ transito vietato ai motocicli vieta il transito ai motocicli a ko ko nin panneau tɔgɔ nin a bɛ mototigiw bali ka don kuwa motocicli moto fitinin ko tɛ kuwa y'a ye komi diferansi bɛ motocicli ani ciclomotori n'a fɔra ko ciclomotori olu ye moto fitinin ninnu minnu ka fɛgɛn kuwa léger mais n'a fɔra ko motocicli

i man ka kilakisɛni itilize fɔ n'a y'a sɔrɔ a kɛra cas ye cas min bɛ yen nɔ ni i balila ka bala danger ba dɔ la o n'a ɲɔgɔnna walima i bɛ ka banabaatɔ dɔ transpɔrite kuwa y'a ye banabaatɔ walima mɔgɔ min bɛ n'a joginnen don kuwa n'a a fanga ka bon o yɔrɔ nin na o cas nin na i bɛ se sinon i man ka kilakisɛni i man ka a itilize nin yɔrɔ la

a trazione animale vieta il transito ai veicoli a trazione animale nin fana a bɛ eh, fɛngɛ bolimafɛn minnu bɛ yen n'u sirilen don baganw na kuwa y'a ye komi a ye nin de so dessin bɔ ani so wotoro mɛ eh, a bɛɛ to de don hali n'i ye fali siri wotoro la ah, i man ka don nin sira fɛ ko eh, bolimafɛn minnu bɛ yen ni u bɛ siri baganw na olu man ka don u n'u ka baganw u man ka don nin sira tɔgɔ fɛ

mun de la ni u y'a kɛ dife ye u y'a fara o kan paseke yan nɔ b'i kan i y'a ye a n'a fɔ b'i ka cogoya min na nin b'a yira k'i bɛ ka se dɔ ka yɔrɔ ma kɔni de don i k'i jɔ i y'a ye a fana bɛ se ka kɛ u bɛ se ka bana nin i bɛ se ka ye sira kan

a i obilijilen don k'i jɔ kuwa y'a ye n'i bɛna se nin yɔrɔ nin ma i obilijilen don k'i i jɔ kuwa ni a y'a sɔrɔ ko a fɛnɛ bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni fɔrɔncɛri da de don kuwa y'a ye ni fɔrɔncɛri da don a bɛ se ka kɛ ko a otorizelen don kuwa

a bɛ bolimafɛntigiw interdit minnu bɛ yen n'u bɛ fɛnw de transporter quoi mais u tɛ adamadenw transporter ya bisi a t'appliquer bisi kan quoi ya minnu bɛ doniw ni bagaji ninnu o n'a ɲɔgɔnna ninnu ka bagajiw i n'a fɔ yiriw n'a ɲɔgɔnna ni matériel ninnu donc n'u ka mobili falen n'a tɔni tɛmɛna six virgule cinq tonnes kan olu si tɛ se ka don sira tɔgɔ in fɛ an bɛna a jɔya ni ala sɔnna a ma an bɛna ni ninnu ye y'a ye an bɛna ni ninnu ye wɛrɛw la an bɛna wɛrɛ sigi an bɛna ni a tɔ ye hali n'an ma se k'a bɛɛ ban an kɔni b'a ka n'a tɔ ye natɔw la